Tingakhale pansi ndikumakamba zonena kuti tsopano kafukufuku wa ngozi ya ndege ya achilima ndizotitu agwira nsewu zikatere apapa wagwira ndithudi nsewu tizingoyembekezera kuti zimene zitabwerezo ndizotani after kafukufuku ameneyo wagwira nsewu chifukwa chani ii nkhanitu ndiyonena kutitu a walter nyamilandu aja amene ankagwira ntchito ku fam Eya, za mpira, football, Football Association of Malawi, amene aja kenako nkukalowa ndale, kenakono nkukapezeka kuti nkusankhidwa kukhalano MP, amene ajawatu asankhidwa ku paliamentiko kuti akhale chairman wa komiti imeneyi. Eh, bwanjino tifotokoze bwinobwino chifukwa iwowa amba kaletu kuyankhulatu zinthu zonena kuti no iyayi tingamagwire kuti mwinamake zopereka chilimbikitso ku paliament kuja, magaye. Pajatu kuzoona kutino commission of inquiry inakhazikitsidwa. Anavomereza kuti ee tsopano titani tikhazikitsa kafukufuku amene atabweretse ndekutino zoona zenizeni pambalambanda za imfa ya a Chilima komanso anthu ena 8 aja tikamakamba za 8 osamaiwalaponso amayi Patricia Shanil Muluzi amene ndi former first lady ndithudi ee mayi wa fuko ndithu wakale wa dziko linoli anatisiyanso pamene paja That was a big tragedy, chinalitu ndithudi chinthu chonotino, ngozi yoopsa zedi yotipangitsa kuti tizinthunthumira ndithudi. Ndiyetu kumene kuja commission of enquiry yakhazikitsidwa, anthu ajatu ndi 13 pakanali panopa. Ndi anthu 13 amene akachite kafukufuku ameneyi kutino apeze zoona zenizeni. Nde anthu 13 aja anakakhalanso nde kuti mkachipinda komata tsopano tapatsidwa udindo umenewu e tiyeni tisankheni amene atitsogolere ngatino chairman kupezeka zonotino asankha Walter Nyamilandu kutino akhale ndetu chairman ndikumuona Nyamilanduyonso nayensotu sakutani sakuyisiyasiya wayamba kale kuyipatsa moto akunena kuti yayi ndavomeratu kugwira ntchito imeneyi choyamba chimene mukuyenera kudziwa nchimenecho komano Ndikufuna kunena chonchi apa. Kafukufuku amene titapange ifeyo uyu, commission of enquiry iyiyiyi, nayi iyi, tionetsetse zonena kuti iyi yayankha mafunso amene ma commission of enquiry apita aja analephera kuyankha. Kafukufuku nde kuti wa Germany uja analephera kuyankha mafunso, ndi chifukwa chake anthu ananena kuti iyayi, tikufunano anthu ena abwere a ku Malawi kuno afufuze, anthu amenewonso. Atakhazikitsidwa ndi chakweraso ndekuti anatani analepheraso kuyankha mafunso ndipamene pakubwera zonena kuti yayi tisankheso commission of enquiry ina nde apapa atisankha nde iti idzalepheraso ayi sizikuthekatu zimenezo ziyezo sizuchitika ma guy mukuyenera kudziwa zonena kuti kafukufuku amene titapange ifeyo ife nde tizipanga focus makamaka zimene akafukufuku ena aja analephera tizigwira ziti zimenezozo mafunso amene kafukufuku wina uja amathawathawa chonchi ife amenewotu nde tikawagwira ndikuwafinya ndikupeza zoona kuti no tiye tazukute bwinobwino kuphaphalitsa mafunso amenewo mpakana tipezeno zoona zake ziti zimene zinachitika kudzera kuti mafunso amenewo ayankhidwe tikatero ndikuti mwina mwake tingapangise zoti commission of inquiry ikhale yaphindu tisamangovinavina pa zinthu zomwezomwezo zomwezomwezo tikufunikira mayankho apezeke ndipo ife tikhala tikupanga target zimenezo anyways tinganene kuti chani iwo ati apapa ndekuti akuikano mission yawo ehe amati kaya ndi business kaya ndi chani mumayenera mukhale ndi mission yanu zolinga zanu zimene mufuna kukwaniritsa makamaka cholinga chachikulucho ndi chani ya nde cholinga chachikulu kwa iwo akunena kuti chani ifeyotu ndi zonena kuti tionetsetsa zonena kuti no kafukufuku ameneyiyo ndi zoti abweretseno tsopano mayankho kumafunso specific aletu eh? awowo makamaka mafunso amene sanayankhidwe ndi ma commission of inquiry ife tikhala tikupanga target ndekuti mission yawo nditi ndi imeneyi which is good i think kumayambiriro pamenepapa tikhoza kunena kuti no ndi zinthu zoperekabe chiyembekezo magayi eh tiziona be cheya akuyipatsa moto kumayambiriro osati kungonena kuti tikupanga kafukufuku koma ndiye kuti osakhalanso ndi target imene mukufuna mutahita apapa ndiye kuti iwo ayika target kuti tikufuna tihite chakuti chakuti chinchonso chimene akhala akupanga ndiye kuti akuyang'ana kuti ahite target imeneyo yomwe no ndikutani ndikupeza zoona mayankho enieni ndiye kuti pamafunso ameneno mayankho ake mbuyo monsemu akhala asakupezeka ngakhale ukaganiza mutumo mayankho ake samapezeka tikakambe zotani magayi Za nkhani zonena kuti imfa ya Chilima ija ndi tragedy nde takamba nde kuti over and over again. Tikamati tragedy tu musaone ngati kuti no ngozi yoti inangochitika basi ngozi koma tikunena kuti no chinthu chimene nde kuti no ndi chotibe chidani ndi ngozi yoopsa zedi imene no yotipangitsa tidzingopukusabe mutu and kuopsa kwake nkonena kuti mayankho samapezeka, zina zake sizimapanga add up, sum yake ndi yonena kuti simaphatikizika bwinobwino. Mukati chotere, chotere, chotere, tayi inadzavuka, e, kenakono sokosi, ndipo kodzano tayi. Kodi inu munthuyu, ali mu ululu anakatha kuvula sokosi? Ali mu ululu choncho. Ndi kuti anachotsa tayi iyi basi nkuyichotsa, nkuyivu, nkuyivi, kumayichotsa nkumayika apo? Zinali choncho? Kodi munena kuti munthuyu, mmene akuwonekera, thupi likuwonekera chonchi, kuthyoka thyoka kumenekoko, mukuti kunali kotani? Eee. Izi- apapa mwati eti, zambiri magaye eti majombowa amene ankavuka kodi inali mitengo imene inkavula foti amati ndege inakatani inakaomba mtengo ndiye kuti no mtengowo ndi umene unavula kapena kuti no masokosiwa kapena majombowa chifukwa inamangidwa kwambiri jomboyi nanga lamba imene amamangira muja kugwidwa chonchi anganavuka chonchi hmm? pa zinthu zonse ndithu zimene zili ndiye kuti pa thupi lawo zovala zonse lamba nkumakavulidwa chonchi? muti zinakhala bwanji apapa? mwaiona imeneyo ndiye kuti mafunso ngati amenewo kuti inu mtengo uwu mmene ilili ndege ija ndege ija ndi yayikulu kwambiri Mm, eh, eh, of course ndi yayikulube chinthu chachikulu kwambiri ndipo chimayenda ndekuti no pa paja pa mtunda wotalika zedi wothamanga zedi mwaiona Pamene chinthu chikugwa ndiye kuti no gravity imachipanga pull. Imachikoka ndithu kuti chiziyenda ndithu muja mwa speed ina yake plus ndiye kuti ndi chinthu cholemera chimene chichi. Phiko la ndege ilili. Eh? Ilili even kuti liombe kaya chi building china chake pezeka kuti chi building chija chapezeka kuti chagumukano mbali imene phiko chaomba. Koma phiko ilili ndege iyi ndi force imene yakwanitsa kuomba mtengo kamtengo akakaka. Chee! nkungokasupula basi choncho kamtengoka ndiye kuti no osaduka kungosupuka eti mpaka kamtengo ndikupanga survive what is happening mafunso ngati amenewo ndiwo akuona kuti ife we go and then target mafunso amenewo tikaona kuti tiyese kupeza mayankho kuti mwina make mayankho ake angakhale otani tikachita kafukufuku maumboni kufunsa ndi kuti anthu chani zambirimbiri Ndangoonano wina wake anakambapo important point makamaka I think panali pa Facebook ma comments wina akunena kuti ma guy akafukufukuwa tikamawaona eti tikufuna zonena kuti kafukufukuyu abweretse zogwirika zonena kuti no anthu apeze mayankho awo kenako anthu anyamule moyo wawo kupita patsogolo foti ena ake miyoyo yawobe inakhala ngati yayima mpaka na panopa Pabe- zima pangisabe kuti no moyo mutu uzikolabe mwanjira inayake nde mukhala ngati mwamasula komano kuti izitheke ndizonena kuti osaiwala inuyo anthu amene mukapanga kafukufukunu kuti no mboni zija muonetseso zonenozi ndizotetezeka chifukwatu anthu angakhale mwina ali ndi mayankho ali ndi zoona zenizenizo koma akuopa zonena kuti tikati tibwere tsopano ifeyo ndikuzapezeka zoti tayankhula zinakhala motere iyayi maumboni awa ife tili ndi chani Tikabwerera kunyumba ndi zoti tikabhiribhinyidwa ifeyo basi nde tikafenyedwafenyedwa tikhoza kukaluzanso miyoyo pamenepapa nde pamene tikakaya miyoyo yathu ndi yotetezeka? Akuti osaiwalatu inuyo kuteteza nde kuti mbonizo anthu amene atafune kuzaperekera nde kuti maumboniwo muike ndithu ka platform konena kuti iwowo akhale otetezeka mwa njira ina yake anyways chimene tinganene nchani? takhala tikumakamba zonena kuti akutiakutiwo nde mfitiyo, amene anapha ndi awowo, awowo sukhala ngati ziwakhudza, ayi awowo sangalephere kudziwapo kena kake nchifukwa chake adayankhula zotere, komano ndizotitu maumboni ndoti palibe. Kafukufukuyi ndiwonena kuti no apeze ngati izo zimene timaganizira anthu zili zoona atipezere maumboniwo. Ngati zomwe timaganiza ndi zabodza kafukufukuyiso ndeti abweretse zenizeni pa mbalambanda tikatero ndiye kuti tizapeza mayankho athu chifukwa kukhala pa mudzi nkumangolozana awo mfiti mfiti sizimakhala bwino tikufunikira nde kuti no kanamulondola kaja kabwere pamenepo kazalondoleleno chilungamo chenicheni Tikaterono tinyamule miyoyo kupita patsogolo. Ndithudi. Ngati pali mfitizo, ayi, we know mfiti nde kuti zimayenera zithamangitsidwe mmudzi according to the African culture, anthu amene asokonezano chikhalidwe amathamangitsidwa mmudzi ndithu, kuotchedwa manyumba, tikukamba za African culture eti, ngati muna muna muna munawerengako buku la Things Fall Apart, eya, Okonkwo atapezeka zonena kuti no wapha, kodi anali mwana, eya anapha mwana kaya anali, mwangozi I think, inali choncho, anapha mwana mwangozi. Atapanga zimenezozo, Okonkwo anapezeka zona chilango chake chinali chonena kuti anawotcheredwa nyumba, atawotcheredwa nyumba, anawotchedwa katundu ake onse, zokolola zake zonse, ndi kuthamangitsidwa pamodzi iyeyo ndi akazi ake onse awiri, onse anathamangitsidwa, ndekutino ndi ana onse anawathamangitsa, ndikupitano ku chipululu, ku desert, ndithu, kumeneko ku exile, kumene anakakhala okha, kanthawi, kwa zaka, chifukwa anapatsidwa zaka kaya zinayi, faivi, kenakono ndikutani, ndikubwererano, kuti, okay, apapa mukhoza kubwereranso m'mudzi, chifukwa chonena kuti kumene kuja chilango chanu mwachilandira, so that's according to the African culture, we're not saying, kunena kuti ndizimene zikuyenera zichitike, komano Tili nacho ka, tili ndi mechanism imene imapanga zimenezo yomwe no ndi malamulo adziko. Amene alakwitsawo amene akakumane nde kuti ndi court, court ndi imene imakapatsa no chilango chawo ngati ali olakwadi pa court po. Anyways let's expect the best out of this inquiry tiyembekezere zabwino osati no tiziyembekezeranso zoti ilephera otherwise guys tiyeni tikambeni nkhaniyi Tipange inquiry komaliza ndipono tipeze zoonazo tinyamule miyoyo tipite patsogolo osati no ndekuti tidzakhale tikukamba nkhani yake yomweyomweyi mpakana kalekale awonso alephera alephera iyayi thandizeni mupeze zoyenerera kumeneko kuti no tipite patsogolo akuti